Dia daoibh. Right, tá mé ag iarraidh an tríú dán a dhéanamh inniu, or toiseacht air, cibé. Em, so, ainm an dáin ná Mo Ghrá-sa Idir Lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. Now, lúibíní are brackets, so, eh, between brackets is between brackets, so, tá greann le feiceáil sa dán seo. Rachaidh mé fríd an dán, an leagan próis agus an liosta foclóra. Em, léifidh mé an dán faoi dhó, First time I read it, I'll explain what's happening, second time I read it, I'll go straight through it, em it should make a lot more sense, ok? So níl mo ghrá-sa mar bhláth na n-airní a bhíonn i ngairdín nó ar chrann ar bith My lover, mo ghrá-sa, my love, isn't cosúil le bláthanna He's not like flowers, níl sé dathúil a bhíonn i ngairdín that you would see in a garden nó ar chrann ar bith or on some tree, so ní fear dathúil é fear céile an fhile anseo.

Ní haon ghlaise ceolmhar iad a shúile, his eyes aren't, em, glistening or sparkling like a stream, táid róchóngarach dá chéile ar an gcéad dul síos, they're too close to, together to begin with, so tá greann le feiceáil sa dán seo, seo cur síos scigiúil, it's like a parody of their love, but tá siad go hiomlán i ngrá lena chéile. um, but níl súile deasa ag an fhear seo. Is más slim é síoda and if silk is, um, smooth, tá ribí a ghruaige mar bhean dhubh Shakespeare ina wire deilgní, the strands of his hair are like Shakespeare's black-haired woman like barbed wire ina wire deilgní so níl a chuid gruaige go deas ach oiread. Now the reference to bhean dhubh Shakespeare

agus nuair a bhíonn dea-spion air and when he's in good form, he gives me grapes, caora fíniúna. Now níl muid ag caint go liteartha anseo faoi thorthaí, we're not talking about fruit here literally, úlla, sin riachtanais an tsaoil, the necessities of life, agus caora fíniúna, sin sóanna an tsaoil, the luxuries of life. So tugann sé aire mhaith don fhile. Maith go leor, so léifidh mé fríd arís anois. Agus ná déan dearmad go bhfuil seo le déanamh, bhuel, bhí sin le déanamh agaibh don scrúdú bhéil, níl anois. Mo Ghrá-sa idir Lúibíní le Nuala Ní Dhomhnaill. Níl mo ghrá-sa mar bhláth na n-airní a bhíonn i ngairdín nó ar chrann ar bith. Is má tá aon ghaol aige le nóiníní, is as a chluasa a fhásfaidh siad nuair a bheidh sé ocht dtroigh síos. Ní haon ghlaise ceolmhar iad a shúile, táid róchóngarach dá chéile ar an gcéad dul síos. Is más slim é síoda, tá ribí a ghruaige mar bhean dhubh Shakespeare ina wire deilgní. Ach is cuma sin. Tugann sé domh úlla, is nuair a bhíonn sé i ndea-ghiúmar, caora fíniúna. Is maith liom an dán seo. Sílim go bhfuil grá speisialta le feiceáil sa dán, cé go bhfuil sí cineál ag magadh

Níl a chuid súl cosúil le haon sruthán, his eyes aren't like a glistening stream, agus tá a chuid súl róghar dá chéile sa chéad áit, and his eyes are too close together to begin with, róghar, sin Gaeilge eile ar róchóngarach. Má tá síoda mín, if silk is smooth, tá a chuid gruaige cosúil le sreanga deilgneach, like barbed wire, mar bhean dhubh Shakespeare a raibh gruaig dhorcha uirthi, coming from the sonnet called My Mistress's Eyes are nothing like the sun. Ach is cuma liom, but it's no odds. Tugann sé úlla domh, because he gives me apples. Mar atá riachtanais an tsaoil domh, the necessities of life, riachtanais an tsaoil. Agus uaireanta, sometimes, in amannaí, nuair a bhíonn sé i ndea-chaoi, when he's in good form, tugann sé caora finiúna domh, mar atá sóanna an tsaoil, the luxuries of life, that's what grapes represent, so is meafar é an. na torthaí ansin, na húlla agus caora finiúna. Right, rachaidh mé anois fríd an liosta foclóra go bhfeice muid, you know, an foclóir bunúsach a bhéas de dhíth anseo. Now, cá háit ar chuir mé é? Bear with me. Sin é ansin. Mo ghrá-sa idir lúibíní. So seo an stór focal a bhéas de dhíth. Baineann an an dán seo le grá gan cuntar an fhile dá fear céile, ok? Unconditional love, sin téama an dáin. Is grá réalaíoch a fheiceann muid sa dán seo. It's not like the old poems where it was very romanticised and the lover was like really unrealistic. Is grá réalaíoch é seo agus is dán réalaíoch é seo. So, déanann sí cur síos ar a leannán, a fear céile, ní réaltóg scannán é, níl sé iontach dathúil. Ach is cuma léi, mar níl sin tábhachtach, that's not important, ní dhéanann sé difir ar bith don fhile. So, the reference to bean dhubh Shakespeare, tá sin bunaithe ar an dán a luaigh mé níos luaithe, and it's kind of a macalla, a parallel with that. So, tá súile an fhir chéile ró-chóngarach dá chéile, ró-ghar dá chéile. Níl súile deasa ag an fhear chéile. Agus tá a chuid gruaige cosúil le deilgne, em, nó wire deilgní, similar to, you know, barbed wire or thorns. Níl gruaig dheas air. But níl sin tábhachtach.

greannmhaire le feiceáil sa dán fosta. So feiceann muid, or feiceann Nuala Ní Dhomhnaill, an file, lochtanna agus buanna a fir chéile, she sees his faults and his virtues, agus tuigeann sí nach bhfuil sé foirfe. So is aoir í an dán seo ach níl sé searbh, it's an affectionate kind of a mocking that's going on. Is léir go bhfuil sé, sí go hiomlán i ngrá leis, díreach mar atá sé, it's clear that She loves him just as he is, díreach mar atá sé, is cuma léi faoina chuma agus na rudaí nach bhfuil foirfe ann. Now, so, is cur síos neamh-mhaoithneach, it's an unsentimental description, which is, níl sé sin cosúil leis na dánta grá, em, traidisiúnta, not similar to traditional poems in which the the lover is kind of perfect, there's even reference to him being curtha sa reilig, buried in the graveyard le nóiníní ag fás amach as a chluasa, tá greann le feiceáil anseo. So is léir go bhfuil féith an ghrinn ag an fhile, agus ag an fhear chéile le cuidiú Dé, nó seans nach mbeidh sé róshásta faoin dán seo. Féith an ghrinn atá le feiceáil anseo. Tá macalla ann fosta leis an Bhíobla, there's also a reference to the. the Bible. Thug Éabha úll d'Ádhamh because Eve gave Adam an apple and there's talk here about úlla, riachtanais an tsaoil, caora fíniúna, sóanna an tsaoil, agus is siombail é an t-úll den tsaoirse. So maybe the apple is a symbol of freedom. B'fhéidir go ligeann an fear céile dá bhean um bheith saor agus neamhspleách mar ba chóir di bheith. But is léir go bhfuil caidreamh speisialta le feiceáil sa dán seo idir an fhile agus a fear céile. Is fear deas é, déarfainn gur fear nua-aimseartha é, agus deirimse sin mar go bhfuil sé sásta cur suas leis an cur síos scigiúil agus go bhfuil an file ag magadh faoi agus ní miste leis, déarfainn gur fear nua-aimseartha é agus fear céile speisialta. So sin an dán, Mo Ghrá-sa Idir Lúibíní. Tá an liosta foclóra sin le foghlaim agaibh agus cuirfidh mé sin thuas ar Google Classroom agus tá cuid mhór nótaí le déanamh againn agus ceisteanna nó cibé rud so tiocfaidh mé ar ais chugaibh roimh i bhfad. Tá súil agam go bhfuil sibh uilig